zitheka bwanji kupita ku audio ah ufuna anthu asakuone ukulira ajani ndiliraso ndiliraso ndiliraso
ase ndapanga post video yako apapa nde mafans kungoti eh apapa mpaka adikulira mfana uja chachani video machozi Tija Machenji, boyfriend wako ndamuona ku blows. Ehe, Ada yaba akuvina ni mabebi kama ehe, wakata teta akudikila chenji. ehe, Ndeize wava ndi mozi. ehe, Mwina mawa azakhala maluzi ehe, tizakhala limozi kila mafomu anifi. ehe. Iza chisoni sakuyankha foni ineso kumuhala ulokundi yankha moni.
Eh, ase iwewe koma nyimbo iyi unaganiza bwanji makamaka ifuti ase iwewe yako ndi manganje inu Eh, komano iwe kungochoka kumanganje kungobwera ndi amapiano yakuyaso anthu akuti international ndati ii. you know chilichonse chili ndi nthawi ase anthu amene Yes. tinkaimbira nyimbo zija Yeah. tinatenga kumene kuja anakula anasiya kupita ku mashow Yeah, yeah. anasiya kuoneranso mwina ena nyimbo pa youtube nde Yeah. kunabweranso generation ina tifunanso Yeah. tinyamuke nayo limodzi Yeah. tizipita tikasiyana nayonso pena pake tikabwererenso mbuyo Pake ya uko. waziziwa yeah, yeah. I understand. Ambalani. Yeah, yeah, yeah. Aya nyimbo yatuluka ase. Ah, Mm. nyimbo ya ase anthu ayikonda. Ndapanga post ka clip koko. Mafans kungoti eh pake kuliradi mfana. Pake kulira eh nyimbo ye ndiya ndiya nyama yikuchaya. nyimbo imene amafuna ndibere nyimbo imenejayo akandibere nani nyimbo imene Nyimbo anavutikira kujambulira mulimo.
Mulimo.

nyimbo zake zikhala zimene zijazo eti komano yeah. ndimadziwa ndimadziwa kuti anthu aganiza choncho koma apapa nde ndayamba ndi more fire kubwerako ndipo a mayo mayo mayo koma ndaona kuti ase iwe a koma ndione nde kodi kuti muli u- utulutsa album kapena ep
ayi nditulutsa album pa 28 january next January. year of course imayenera kutulutsa december koma izizi zinatisokoneza sinanga nyimbo zina zinali ziluko nyimbo iso imachedwa kutuluka nde focus yolikoda inataniso inathawa sinimalikoda nde apapa ndingofuna ndingomalizisa ma recordings nyimbo zina zinasalazo ndikatero ndikuti ndi mofaya olo abamuyo aisi Yeah. yo
mulama piano chonchi chonchi I don't know, I don't know. Ish.
apo ma tiona ngati sakulizaso tiona se Ai, ababa ababa ababa ababa tu ndi tikukonza zonse kuti zikhale bo actually i don't think I, I, i'm no more working with that man sitingagwire ntchito limodzi apapa ndekuti ndipezanso team imene ndikuyenera ndigwire cause album it's a big project on my own sindingakwanisa i need a team i need a team kuti ikhale ngini ya chani yapamwamba kwambiri waziziwa so olo nyimbo zina ndinalikodazo iyi koma a malawi sakuziwa vuto lake amalawi akuti mr misozi waona makomentiwo makomentiwo akuti mr misozi mr kulira
Koma pali mndonera kuti tidye machenji. Mwezi Eya, koma, wangotha eh. kumene. Mwezi wangotha kumene. I hope Tidye these guys know that uh, the oh, the video is now out. They can go and watch on YouTube. The guys, uh, the video is not is not angopita pa youtube channel panga black nina yeah. mw

Inu mwayang'ana Ase- ine ndingamangolirira zinthu zopanda ntchito. Ndingamangolirira zinthu zopanda ntchito. It's worth iwe it. I knew. iwe I ndi knew. influencer ase iwe ndi big Yeah. influencer and eh, eh wayiona live yoyambirira yako ija mmene ya- yablowera Yeah, you know. You know, yablowa I understand kuti people oh, amafunisisa atamvesesa chimene chimandipanga depress cause it's been some days mbuyo muja ndimalemba ma, ma post eh? ndima Yeah, yeah. ndimadandaula koma zimandivuta nkuyankhula At, I, I was looking for a better way kuti ndingapange bwanji share mavuto anga ndi anthu eh? of course Yeah. ena amati it wasn't a nice idea coming live
Mm, mm, mm. live on mu facebook kumanena zimene zija koma zinali zoti ine ndayesera njira zonse apapa ndingolirira ku mtundu wa malawi atachi actually anandiuza a- a- a- anthu amapanga ataki cause he was telling people that he's signing me ndi anthu anakhala ngati kuti anadziwa ine sinatchule zina koma iyeyo bef- a- a- olasana andisayine ankawuza anthu atandisayina ankawuza anthu koma ine sinapange post pa facebook panga zoti ine ndadabwa ndasainidwa anthu sinapange kosi post mikozi Mi, ine utangomaliza live ija mikozi inalemba inalemba post ya dzina tsono ine ndimadabwa kuti kodi live ija watchulapo dzina yake uja
basi anthu akampanga ataki mpaka ndi anthu enanso oti sizikuwakhuza amapangidwa ataki amene ali kuchani ali ku states nde kenakono zinapezeka zoti atachi ano anafila kuti mwakuti mwakuti ndi anapanga plan yawo kuti tipange negotiate kuti zakomere afuna kundichitisanso manyazi plan imene anapangayo komano Koma ineyo sindinadandaule achina cause what i JB wanted akuti palibe yeah video akunama anapanga black nina atachi anavana ndi aja mmati avyete aja Eh, avyete aja anavana nawo apasana mishoni ine osamaziwa koma ine I knew kuti it's gonna be fire ine bola ngondipasa nyimboyo cause I knew kuti nyimboyo ndiyoopsa and it was for you people not for yeah. me ine ndinayimba mu video imene amajambula ndimaziwa zimene zili mu video but it was for you cause Yeah. ndimalimbikira kuti ndiyimbe nyimbo yabwino for my family for my fans you see ndakhalisa ine osatulusa chani osatulusa nyimbo wandimvesesa yeah. nde ndinapanga plan kuti ambuye ndiyimbe nyimbo ya bo nde ndinayimbadi nyimbo ya bo nyimbo ja ndimaziwa kuti nyimbo iyi ndi ya bo ndipo ndinkaziwa Ase, ndinkaziwa nyimbo anthu akufira nyimboyo anthu akufira panopa tikunena pano ku youtube kuli chonchi akuonera nyimbo ijayo apa nyimboyo eh, within a minute ndimaona pesa ndimaona 1k ndimaona nyimbo imene ijayo 20 ase minutes uka- nyimbo imeneyi ikapanda kufika 1 million views eh tiona kuti a malawi muno chinachake china chikuchitika Ayi, iyo ndikapanda kufika 1 million views satana amakhala kuseri kwa nyumba ya kwathu ndi kuti eh usamukeko eh ase ai ai ai Actually, apapa tacheza kucheza nde sinkanati apapa zangoyambika eh zangoyambika yeah komano nde kuti ya bobo komano zangoyambika munthu apapa tipange bwino focus tizinthu tinatake apapa tichezabe bobo masiku onsewa awa tikhala tikutchira bobo apa tikukambirana kuti mwakambirana machenje akuyenda bwanji kwina kulikonse kumene muli Wina Apa mfusa mfusa anapanga wapanga nyimbo ujeni, zingati. wapanga plan kuti album ili nyimbo zingati. Ayi, a- afike ndi sindingapange disclose. A- za album apapa sininga siningakwanise kutchula title ya album chani. Koma one thing is kuti album ikupanga dedicate mayi anga. eh? She died on 28th January 2009. So it's her dedication. Nde Ah. na ndina- ndinaonanso kuti ah, okay olo tasintha kuti tisatuluse mu january ndi za bobo cause kuli bwino nzatuluse nthawi imene ndimakumbukira imfa yawo eh, pa yeah, yeah. 28 january mzimu wawo uuse mu mtendere mayi anga ndinkakonda kwambiri iwonso ankandikonda and ndi amene anapangitsa kuti muzimuona mdala uyuyu Eh, azikula ndaonanso ndeni munthu ndamene ofunikira akupatsa kuti uzilira mwaluso chonchicha okay anthu mwina samaziwa mwina ine anthu oyamba ayi actually ndakhala ndikuzinena ma interview ena kuti ineyo ndisanayambe kuyimba Eh. ndinkapanga acting kwambiri iyeyo kuti kuyambira pano primary mumadziwa mumadziwa ndi kunoko ndinasiya komano kulira kuja it wasn't acting it wasn't acting ndimaliradi chabe Eh. kuti anthu sinanga ndi- ndi ma actors olo atakhala kuti za live zija zili pa kuzisiya poteropo ndimapanganso zina ndimapanga ah, you know I'm an actor Kulira kwa chiwiriku inali acting. never never never never Akuti Iwe, ine anthu tsoka akufuna kutuka. ndikutuka ndikudzipita kutiko. iwe anthu akufuna kundisayina amene Yeah. anthu anthu akufuna kundituluka nde ndisalire akandituluka nyimbo ndizimbira ndani album yo ati azamvera ndani Era se Eh? koma mumalakwitsa komabe Iwe. anthu ena amangokamba zimene zija chifukwa choti mtima uma- unali ukupweteka Ti- ti- Eh, I understand. tivomereze I understand. sinanga live ija ya ujeni ya jb ija ikhala ngati kuti ikutsutsana ndi zimene iwo amakamba kuti a zinali zabodza chanchani waona moti nyimbo ikanapanda kutuluka Eh, anthu ndi akana akanamva kuwawadi ife anthu ndi analiratu. Ah, pamene pajapo magazi aja andiyenda pasi andipusisa komano ineyo ndinapanga zimene amafuna chifukwa choti ndimafuna andibwezere nyimbo yanga anandiyenda pasi apanga Yeah. masamu awo aoneka ochenjera ine ndaoneka opusa koma i don't mind i don't care ine bola Yeah. nyimbo yanga andibwezera kaya atatani atatani nyimbo yanga bola ndilandire
Ah, ndizabobo. Kodi mesa apapa nde you are on good terms with them, eh? Oh, iso contract ndinapanga terminate tu madala kuti andibwezere nyimbo ife poti ndinapanga terminate contract nde they were supposed to give me back my projects Right, ndinapanga right. terminate ndinaona kuti sindingagwire apapa nde kuti mwina titapezanso okay tiona kuti title akufunsa title title ya nyimbo ndi machenji black nina machenji machenji nyimbo imene ikutuluka machenji kumene apapa mu- nyimbo imene ikutrenda mmalawi munomo currently ndi machenji mungopita pa youtube machenji imenenso mukhoza kuipeza without searching but if you won't find it just search black nina machenji

Eh, ndakhala ndikuimvera ndati mm, koma nyimbo iye guys aye ndiye sindimadziwa kuti video yonso ndiye kuti waimenya chonchijacho eh video waswa Maziwa ase fire basi, fire mm, basi, video fire. waswa Okay, koma ndithokoza aMalawi kuti mwayilandira komanso munali nane nthawi ya mavuto. Nthawi yeah. inoyo yokudya machenji. mukhale nane mukhale nane tidye machenji eh Apo tidye machenji machenji tidya limodzi iweyo ndi ife koma tidya limodzi ponde koma sitidakusa- sidakutaye eti koma samalani ndalama za december musazionongere wiki inoyo ndikutha kuona anthu mutha kuononga ndalama za december Eh, anthu amafuna ononga ndalama anthu amafuna kuphwanya timauje timambiya tija kuti akutumizire iweyo tiwodi samalani ndalama za december Eh, of nyimbo course You, you apologize it pa, pa, pa, pa Facebook but I come here. Ah, these Yeah. people they deserve it to, to be apologized for me because they they cried.
Awa ndine wale mataya. eh, ah, bobo. Alright mataya, unaende ndisanzike tu komatu. Yeah, Ndidomolo